moni nonse ndabweranso ine bambo ali lero mutu wathu ndi chisankho cha mulungu vesi lathu loloweza ndi chivumbulutso 14 vesi yake ya 7 mulambireni iye amene analenga mmwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi lero tiphunzira kuti timapembeza mulungu tikamalemekeza ulamuliro wake line ndi yakobo anali kusewera masewero a mawu posakhalisa belu linalira ndipo nthawi ya buleki inali itatha idzani nonse adayitana aphunzitsi awo yakwana nthawi yophunzira masamu line adapumira mmwamba koma yakobo sadakhale chete sindikudziwa chifukwa chomwe tikuyenera kukalowanso mkalasi mwa msanga chonchi iye adadandaula kalekale amuna ena achikulire amaganiza kuti sayenera kuchita monga mtsogoleri wawo wanenera adaganiza zoukira iwo amafuna kuchita zofuna zawo koma zofuna zawo sizidali zofuna za mulungu panali kusagwirizana mu msasa kora datani ndi abiramu adakwiya kwambiri iwo amaganiza kuti mose ndi aroni sayenera kukhala atsogoleri okha kola amaganizanso kuti ndi zopanda chilungamo kuti banja la aroni lokha ndi lomwe limatumikira ngati ansembe kola ndi alevi ena ankagwira ntchito mu chihema koma banja la aroni lokha ndilo limaloledwa kukhala ansembe ndine mulevi monga aroni kola ayenera kuti amaganiza motero nchifukwa chiyani banja langa silingakhale nawo mwayi okhala ansembe atalingalira izi kwa nthawi yayitali zimaoneka zopandadi chilungamo koma kora datani ndi abiramu adali atayiwala chinthu china chofunikira kwambiri mose sanapemphe ntchito yotsogolera aisraeli mulungu adali atamusankha Chimodzimodzinso Aroni ndi ana ake. Iwonso sadasankhe kukhala ansembe, koma Mulungu ndiye adawasankha. Pamene Kora, Datani ndi Abiramu amanyinyirika ndi utsogoleriwu, iwo samanyinyirikira Aroni kapena Mose. iwo adali kunyinyirikira mulungu kora datani ndi abilamu posakhalisa adapeza anthu ena omwe adagwirizana nawo amuna 250 adajoyina chipani chotsutsana ndi aroni ndi mose onse pamodzi adapita kwa mose ndipo anati bwanji iwe ukuzikweza pamwamba pa anthu onse a yehova mose adawamvetsera kenako anawachenjeza kuti inu ndi gulu lanu mwasonkhana motsutsana ndi ambuye koma sadamvere amunawa anakana kuvomereza atsogoleri amene mulungu anawasankha iwo anakana kutsatira malangizo amene mulungu adawapasa mulungu ankafuna kuti anthu onse adziwe kuti mose ndiye adamusankha mulungu adapanga chinthu chomwe sichidachitikepo ndipo kora datani abiramu ndi amuna 250 aja adaonongedwa koma sizidali zokwanira kuti athese madandaulo a mumsasamo tenga ndodo yoyendera kwa atsogoleri a mafuko 12 onse a israeli mulungu anauza mose ulembe dzina la mtsogoleri aliyense pa ndodoyo kuchokera ku fuko lake Dzina la Aroni linalembedwa pa ndodo kuchokera ku fuko la Levi. Mulungu anauza Mose kuti ayike ndodo 12 m'chihema usiku wonse. Ndodo ya munthu amene ndimusankhe iphuka. Adatero Mulungu, ndidzachotsa madandaulo onse omwe ali pakati pa Aisraeliwa. mmawa mose ndi anthu onse adapita ku chihema ankafuna kuona zomwe zachitika ndi ndodo zija mose atatulusa ndodo ya aroni aliyense adadabwa kuona kuti idaphuka sikuti idangophuka utaphuka udachita maluwa ndi kutulusanso chipatso ndodo yakale yakufa inali itakhalanso ndi moyo pamene mose adaonetsa aisraeli ndodozo adazindikira kuti mulungu adasankhadi aroni mose ndi aroni adatumikira motsogozedwa ndi mulungu ndipo anthuwo adali ofunitsitsa kulemekeza iwo Mose adaika ndodo yoyendera ya Aroniyi mkati mwa likasa m'chihema monga chikumbutso cha kulemekeza ulamuliro wa Mulungu. Ndipo nkhani ya m'Baibuloyi ikutikumbutsa kulemekeza omwe Mulungu amawaika kuti atitsogolere.